Bence fine boy. Nna m biko jide ya o. A na-azụkwa? Ana m abịa, ana m abịa. Ee, Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma ndeme nụ. Asịkwa m nke onye chi ya zelu. onye mụ na ya naabọ nọ tata bụ nwaanyị Ụmụoji ọ fịọkatala ozo na Facebook fịọkata ozo na Instagram m sị ọ gịnị bụdị ihe nke a na ọ nwekwa ka ọ dị na ọ na-afịa ozo na Facebook na-afịa ozo na Instagram mana ọ fịọrọ ọ fịọrọ afịa ozo real life ọ nwa ya ka mụ na ya naabọ see vidio afụ abịa m ka m appreciate ya mana o nwe ihe meenụ enye m ego o kwela ana m ego mụ na ya sebu vidio first vidio so o luo na second vidio m sesịa ya nye ya 50,000 ọ jụ na ọ ma ewekwu ya sị na ọ bụkwa na ọ ma na mbụzi ọ sị na ọ kala ịna m ego na nke izi o bebe akwa o nwere onye n'ime fa mụ na fa kwela ana the money na-ekwe ose ka ọ na-ele ọ sị m na ọ malụ na m na-enyelụ ndị mmadụ aka ị magodo aka anyị tee nyoya nu yoya ni ọjọ ibi nka ya etinye vidio ebe ọ na-ebe akwa m sị na ụna ọ fịọkatara ozo ka fara ka nwaanyị ndị nke ọzọ so m sị ka ihe mma emeli ya ndị fans e celebrate ka gị onye ọbụla bịa site nwaanyị Ụmụoji nwaanyị Ụmụoji okay ọ na-ejidite ebe ọba

amabụrụ mbọsị izizi ọ bịara ime ihe ajọ ọsụsụ m bịa mee bịa mesịa o nye anyị ego mmanya nwa m wee pinye pinye nọmba ya mgbe ekirikọtazi Chineke o na mma agbakwa nke anyị nyere ume na mma agba ya na ọ bụkwa na m nwere m na-enye tinye ka ya ihe ọ na-eme dị m mma obere nwa dị otu a wee were onwe ya wee na-achụrụ ndị mmadụ aja

so asị m na ọ ka appreciate ka a appreciate-ie ya ma tabie ile vidio ahụ efula anyị si edekwu ede o nwekwu ihe e meli eme e deli ede anyị just gbanye kamera esebe vidio maka e believe-lọ m na vidio e dere ede ọ ya ma ọ bịa ka spirit si see ya ị ghọtago so ọ ya and asịkwu m ka m na-agwa unu na ọ taa ka e lu 1.5 million followers on Facebook m wee sị na ebe a ka m ya-anọ wee celebrate ya

ihe m na-ayọ chukwu bụ ka m wee goro ebe m ga-ebi n'ụwa n'afọ na-eto ụfọdụ ebe okpere ọbụba ụfọdụ zara n'ụwa bije ndidi ụfọdụ echeghị eche ma okwe ọbụba ebe asị sara ike n'obi na gboo nwa ngwere ejela ije ọ gbara ọsọ ịbasị sara ike n'obi na abụ nwa ngwere ejela ije ọ gbara ọsọ onye atụla m ilo n'elu ụwa ka m kwuo okwu oji onye n'anị ma na o jikwa onwe ya onye egbochina m ọnụ n'elu ụwa ka m kwuo obi m maka nchake nọ n'ụwa bere

Shout out to all of Zeus family. I don't have a fans, I have a family. Una who is a follow m, check go to 1.5 million organic akọpịa mmiri ebe onye ọsọ lu onye ije ka ga-elu oge elu anyị ga-elukwa 2 million followers so asị m na ọ ka m bịa celebrate a with nwaanyị mgbochi. so it can only get better o nwere ihe m nwere ịgwa ndị fans m ihe m nwere ịgwa unu bụ na ọ ga-adịrị unu na mma otu unu si wee bụrụ ụmụazị wee nwee this knowledge wee sị na o nwere ibe unu na-achọta na-eri na-ewere ego na-emekasị mana unu sị mba na o nwere ndị ihe na-esiri ike na o nwere ndị nọ n'ọya unu sị ka a na-enyere ha aka ndụ unu ya-etogide togide in short toruo eluigwe